Is mise Áine Ní Gháinille agus is as Doire Colm Cille mé. Is mise Isabel Noone Dodgson agus is as Cill Mhantáin mé. Is maith liom cé chomh cruthaíoch is atá an cúrsa agus go mbíonn tú in ann an cineál rud ab mhaith leat a roghnú agus a léiriú agus tugtar seans duit do rud féin a dhéanamh. Tá meascán forleathan ar fáil anseo agus clúdaítear a lán rudaí. Faigheann tú go leor seansanna triail a bhaint as rudaí agus do stíl féin a aimsiú. Chaith mé féin bliain mar reachtaire ar an Chumann Gaelach. Chuir muid go leor imeachtaí ar siúl ar nós cóisir karaoke, oíche bhingo, cóisir Hawaii, fiú rinne muid leagan de Take Me Out in Áras Uí Néill a bhí go hiontach. D'eagraigh muid Bál na Gaeilge ag deireadh na bliana agus chuidigh na himeachtaí sin uilig le feabhas a chur ar mo scileanna cumarsáide agus eagrúcháin taobh amuigh den seomra ranga. Thaitin an raidió go mór liom sa dara bliain agus i mbliain na céime, bhí orainn cláir a chraoladh beo ó Flirt FM, an stáisiún raidió san ollscoil. Foghlaimíonn tú go leor scileanna inaistrithe, scileanna cumarsáide, scileanna labhartha agus cuireann sé seo le do mhuinín. Rinne mé mo thaithí oibre sa tríú bliain sa Taibhdhearc, amharclann náisiúnta na Gaeilge atá lonnaithe i gcathair na Gaillimhe. Bhí deis agam obair mar bhainisteoir stáitse ar Mhuc Rí, léiriú mór a cuireadh ar siúl ag Féile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe. Deis iontach a bhí anseo, bhí sé dúshlánach ach d'fhoghlaim mé cuid mhór. Liam Mac Dónaill is ainm dom agus is as Contae Lú mé. Thaitin sé liom nach raibh béim iomlán ar scríbhneoireacht agus aistí ar an gcúrsa seo. Bhí seans againn a bheith ag obair le ceamaraí agus ag cur cláracha raidió le chéile. Conor Ó Dónaill is ainm dom agus is as Tuaim Co. na Gaillimhe mé. Is maith liom an bealach a bhfuil an cúrsa seo praiticiúil agus nuair a chuirtear m'ábhar eile Gaeilge leis tá meascán maith idir obair scríbhneoireachta agus obair phraiticiúil ar nós cláracha raidió a léiriú agus scannánaíocht. Rinne mé mo chuid taithí oibre leis an gcomhlacht teilifíse agus amharclainne Fíbín. Mar chuid de seo, d'oibrigh mé ar shraith clár do pháistí óga a chraolfar ar TG4. Bhain mé an-sásamh freisin as an Semester Gaeltachta ar an gCeathrú Rua. Tháinig feabhas ar mo chuid Gaeilge taobh amuigh den seomra ranga. Agus bhí an-chraic ann agus mé ag seinnt ceoil chuile oíche. Is mise Caitlín Ní Mhurchú agus is as Luimneach mé. Is mise Pádraig Parkinson agus is as Dún na nGall mé. Is pobal thar a bheith dearfach é pobal na hOllscoile. Tá sé éasca labhairt leis na léachtóirí agus tá siad an-chumasach agus cabhrach. Tá sé go deas a bheith lonnaithe i gcathair na Gaillimhe agus a bheith ag staidéar trí mheán na Gaeilge. Tá cúlra láidir staire ag an ollscoil ó thaobh na Gaeilge de. Chuir mé le mo scileanna teilifíse ar an gcúrsa, rinne mé roinnt cláracha teilifíse agus tá mé i bhfad níos compordaí taobh thiar den cheamara freisin.